Dia daoibh a chairde, is mise Iseult Ní Chonchúir. Is múinteoir meánscoile mé i scoil T1 sa Ghalltacht. Is scoil mheasctha í an scoil seo agus d'fhreastail an chuid is mó dár ndaltaí ar bhunscoil lán-Ghaeilge. Inniu, pléfidh mé na haonaid foghlama a cuireadh ar bun sa scoil seo le déanaí. Beidh ormsa iad a léamh ón ríomhaire mar nílid ar eolas de ghlanmheabhair agam. Is é téama an aonaid seo ná fadhbanna na sochaí agus féiniompar. Dhíríomar ar na torthaí foghlama seo a leanas, 1.2 Éisteacht chun brí nó sonraí faoi leith agus argóintí comhleanúnacha a thuiscint, 1.8 Dul i ngleic go criticiúil le raon leathan téacsanna Gaeilge ag úsáid stór focal agus teanga chuí, 1.14 Téacsanna ó bhéal a chruthú agus a chur i láthair mar dhuine aonair agus, nó mar bhall de ghrúpa. 1.23 Smaointe a bhaineann le heispéiris phearsanta a mhíniú le samplaí agus, nó le hargóintí cuí chun dul i bhfeidhm ar dhuine. 1.26 Téacsanna pearsanta agus foirmeáilte, cruthaitheacha agus ilmhódacha san áireamh, a chruthú i réimse de stíleanna, réimeanna teanga, ag úsáid teanga agus stór focal cuí agus tuiscint á léiriú ar lucht a léite. 2.2. Patrúin ghramadaí agus comhréire na teanga a aithint agus a shealbhú agus, 3.7. Acmhainní teanga a úsáid, foclóirí, ríomhfhoclóirí, graiméir, seiceálaithe gramadaí agus litrithe, chun cruinneas agus saibhreas teanga a bhaint amach sa labhairt agus sa scríobh. Is iad na hintinní foghlama a bhí againn don tsraith ranganna seo ná, Go mbeadh plé déanta ag na daltaí ar an gciníochas, Bheadh an teanga acu chun dul i ngleic leis an ábhar lena gcuid comhscoláirí agus pobal uile na scoile. Roghnaíomar dhá théacs don aonad foghlama seo agus is iad, Ag Cúinne M Street agus Wisconsin le Alex Hijmans, agus mar fhreagra ansin ar an ábhar a bhí pléite againn roghnaíomar an t-amhrán Bí Ann, Leanfaidh Mé le Kíla. Dhíríomar isteach ar an ngearrscéal an t-am seo mar go raibh an réamhfhoghlaim déanta ag na scoláirí ón gcéad bhliain ar aghaidh, mar shampla rudaí ar nós plóta, carachtair, eachtraí, buaicphointe. Chuamar i ngleic leis an téacs i dtaobh topaice de i mbliana agus bhreathnaíomar trí lionsa an ilchultúrachais, iltheangachais agus na coimhlinte. Is é téama an ghearrscéil seo ná fadhb an chiníochais i Meiriceá. Is scoil iPad muid agus mar sin de bím in ann an scéal a chur ar an gclár bán agus nótaí a scríobh air fad is go bhfuil na daltaí ag breathnú ar an mbunchóip. Léigh mé an scéal roimh ré agus chuir mé líne thíos faoi aon fhocal a bhí dúshlánach. Mhínigh mé na focail sin ag baint úsáide as frásaí eile i nGaeilge nó pictiúir. Ní dhéanaim aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla sa rang agus tá sé de nós againn sa rang Teanglann agus Foclóir.ie a úsáid go rialta. Rinne mé roinnt measúnaithe foirmitheachta leo agus d'iarr mé orthu samplaí den aidiacht shealbhach, den aimsir chaite agus mar sin de a aithint sa téacs. D'iarr mé orthu na patrúin a aithint agus rialacha a bhunú bunaithe ar na patrúin sin. D'iarr mé orthu focail a chuardach ar Teanglann ponc IE. D'iarr mé orthu pictiúir a tharraingt chun cur síos a dhéanamh ar an scéal. D'iarr mé orthu cur síos a dhéanamh ar na carachtair i bhfoirm meabhairmhapa. Agus nasc mé an scéal leis an litríocht a bhí ar bun acu sa rang Béarla. Rinneamar plé ar an nGaeilge ar fud an domhain. Rinne na daltaí blúirín taighde ar Alex Hijmans. Mhínigh mé dóibh go bhfoghlaimítear an Ghaeilge ar fud na cruinne. Is alumnus Fulbright mé agus chaith mé tréimhse ag múineadh na Gaeilge in Idaho, mar sin de bhí an deis agam é sin a phlé leo freisin. Thaispeáin mé físeán dóibh freisin de Victor Bayda, an pleanálaí teanga in Uíbh Ráthach. Phléamar téama an ghearrscéil agus an ciníochas thar lear agus anseo in Éirinn. Thaispeáin mé an suíomh iReport dóibh, mhínigh mé céard atá i gceist leis, agus phléamar céard is ceart a dhéanamh má chíonn siad ciníochas anseo sa scoil nó tar éis scoile. Chruthaíomar mana bunaithe ar an gceann a bhí acu sa bhunscoil chun dul i ngleic leis an gciníochas in Éirinn, agus an ceann a bhí ansin ná 'Stop, Bloc agus Inis'. Is as sin ar fad a thugamar aghaidh ar an amhrán Bí Ann, Leanfaidh Mé le Kíla. An aidhm a bhí leis an amhrán seo ná chun an féinmhuinín a chur faoi bhláth ionas go mbeidís in ann an fód a sheasamh, an cineáltas a chothú agus déileáil le dúshláin an tsaoil. Maidir leis an amhránaíocht, chuir mé tús leis i mbliain a haon, is múinteoir ceoil mé freisin, Em, bíonn an-chuid taithí acu ar an gcanadh agus iad sa bhunscoil agus ó mo thaithí féin, bíonn sé níos éasca iad a spreagadh nuair a dheintear é ón tús. A, mholfainn réamhobair a dhéanamh anseo, an-bhéim a leagan ar an atmaisféar ranga agus b'fhéidir karaoke a chur ar siúl nó rud éigin cosúil leis sin dóibh. Ar dtús, rinneamar plé ar an gcineál ceoil a thaitníonn leo. Sheinn mé ceol ar an iPad dóibh agus d'iarr mé orthu an seánra a aithint. Labhair mé faoi cheol chumaisc, meascán de sheánraí faoi leith agus ansin bhí comhrá againn faoi Kíla. Bhreathnaíomar ar an suíomh Vicipéid as Gaeilge, an ceann bunaithe ar Kíla. Thug mé tasc dóibh ansin agus bhí orthu focail a chuardach san fhóclóir agus a mhíniú as Gaeilge. Ansin d'éisteamar leis an amhrán. Níor chuir mé aon bhrú orthu a bheith ag canadh ach de réir a chéile thosaigh cúpla duine ag cantaireacht. Is rosc atá ann mar sin de bíonn sé éasca do gach duine páirt a ghlacadh. Bhain mé úsáid as na cnaguirlisí ón roinn ceoil agus choinnigh siad an rithim is bhí an-spraoi againn. Don mheasúnú foirmitheach, d'iarr mé orthu samplaí den aidiacht shealbhach agus den aimsir fháistineach a aimsiú, rialacha a chumadh bunaithe ar na patrúin. Scríobh siad freagra treoraithe ar an amhrán, leis na ceisteanna seo a leanas, so, ar thaitin sé leo agus cén fáth, cad a d'fhoghlaim siad uaidh agus cad iad na mothúcháin a mhúsclaíonn an t-amhrán seo ionat féinig.